onye kpọọ ọba ya mkpọkọrọ agbata obi ewere ekpofu afịfịa abịaza ndị ọcha abịa be anyị buru nkwụ buru arụsị buru ọganigwe buru ezumezu buru arọbụnagụ anyị naa be fa unu nee anya kịta na ife a na-afụzi na news ọ na-enyezi fa nsogbu fa wee na-ebuchiatazi ya azụ anyị na-etufunu ka anyị maa ndị anyị na-etufu na omenala anyị ọ nwekwa ndị adịrọ mma ndị a na-adịrọ mma sị kwụsị nya akwụsịkwago ụfọdụ mana ka anyị saa anya asa ghara kuru na nwa wụfuo nya na mmiri e ji wụọ ya arụ ndị ọcha bịa wetala anyị ụka ụka dị mma mana fa bịazi ga-etinye tinye na anyị na-akpọku ndị ichie fa nwa anyị na-amagarọ na-ayọ ndị igbo onye ọbụla makwa na ị na-ekpekwa ekpere na-akpọku ndị ichie ndị ọcha tinyekwa ndị ichie be unu ọ bụrụ na nna gị anọrọzi ya ị ma na ọ bago na ndị ichie na ọ bago na ndị ya na-ekpechite gị ekpere n'ebe a chukwu nọ ọ bụrụ ịgọ alụsị ka ọ bụ alụsị nwa bụkwuru ajọ ife tupu ndị ọcha abịa e nwere ndị na-agwọ ọya na be anyị ọ fa ncha ka a kpọọ dibịa mana ndị ọcha abịa gwa anyị na okwu a bụ dibịa na ajọ ife bikonu ke ndị na-agwọ ịba ke ndị na-agwọ ala ke ndị na-agwọ otolo ke ndị na-agwọ ọya niile jupụtara n'anị Igbo tupu ndị ọcha abịa na nekwa anya Bob Manuel Udokwu gụkwara akwụkwọ ekwetakwa na onye arụ nwụba ya jee ụnọ ọgwụ mana bikonu ka anyị welụ etu kraịst anyị na-efe si wee kwu ka anyị welụ nke siza nye siza welụ nke chineke nye chineke ụtụtụ anyị si na ụla pụta anyị enego anya n'igwe welụ mkpụrụ ọjị chineke nyelụ anyị ji akpọku ya wee sị olisa bi n'igwe eze dị ebube nọ n'enu igwe ọgọdọ ya na-akpụ n'anị kelụ enu igwe kee ana kee mmadụ na ife niile dị n'ụwa a, na anyị kene gị nekwa ọjị i nyelụ anyị ị sị ka anyị were na-akpọku gị. anyị awa ọjị tụwa ya n'ibe n'ibe ndị nọ nso ata ọjị wee kenee ya ibe anyị nọ nwee ndị ọzọ na-eme etu a ụfọdụ aghọtara na ọjị anyị na-awa bụ nya bụ oriri nsọ a na-eri n'ụnọ ụka kraịst sị na-emenụ ya tutu na m abịachighata ọzọ Ọ sọ ọjị ka ọ na-abụ a pụta tụwasịa, onye were ibe ewelụ. Ndị Igbo sị ọjị pee mpe, ma ya zuo onye ọbụla. Onye Igbo ị bịa be ya o nyerọ gị ọjị, ọ sịkwa ya nye gị anụ enyi, sị ya na ị ma-eri, mana e nye gị ọjị, ị maa na ọ nabata gị. O nyekwuzie gị nzu, ị baa nzu. Ndị ọcha agwala anyị na ọ dị njọ. Kịta fa na-ekwugharịzi maka na alụsị anyị niile na arọbụnagụ anyị niile fa bụlụzị na-apịa fa ịtarị na-apịawa fa azụ ekene m unu igbo anyị ga-adịnụ afa m bụ Bob Manuel Udokwu onye Ogidi na Anambra state nwa amụ na obi daalụnụ ọ ga-adịlị anyị mma n'afa onye nwe anyị bụ Kraịst amen